Je crois que Mɔgɔ dɔw nana o tɛ o tɛ aw bɛɛ lajɛlen foli foli ni wale ɲuman dɔn bɛ aw bɛɛ aw bɛɛ lajɛlen foli voilà e, bi ni ni jama tun bɔra an bilara retard la an tun ka donc ne tun ye ne tun ye e ta e ma fɛnkɛ quoi

politiki kan ko faransi tun bɛ mali la ko faransi ko k'u b'u ka sɔrɔdasiw retirer ani takuba voilà ani an ka diplomatiki min a kɛra tile fila ye aw bɛɛ folen don a kɛra tile fila ye page sanfɛ voilà donc an tun b'a fɛ ka an hakilina fɔ la fasoko de don bon an ye min jateminɛ an ka jateminɛ la farafinna joli man nɔgɔn ee farafina farafinna joli man nɔgɔn parce que ni mɔgɔ min taara ka soldat bila i ka jamana kan a bɛ komi a tigi ye a tigi bi k'i c'est-à-dire k'i kolonize kura wɛrɛ ye tuguni quoi donc faransi b'a fɛ k'o politiki le kɛ n'o ye terorisiw ye mais terorisi ninnu yɛrɛ ye jɔnw ye jɔn ye terorisiw bila farafinna ale faransi kelenw de don donc farafinw an ka an ɲɛ yɛlɛ bon an ka faamuyali la ee maliyɛnw ye min kɛ bon ne bolo a fɔra k'a fɔ ko nin tɛ maliyɛnw ka kɛlɛ kelen ka kɛlɛ ye mais an y'a ye ee a nana kɛ maliyɛnw kelen ka kɛlɛ ye parce que faransi ko ko a bɛna ka troupe k'a bɛna u tire retirer ka bɔ mali la mais a bɛn'u bila afiriki dugu minnu na a y'o o duguw bɛɛ fɔ n'o duguw caman bɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ duguw la bon ça fait a ye anw lafili ee c'est à dire anw feerelen de don farafinna feerelen politiquement économiquement et militairement ressources farafinna feerela ka ban pewu parce que tubabuw ye min fɔ o kuma de ye tiɲɛ ye tubabuw ko ko farafinw ko farafin ti se k'a yɛrɛ mara donc farafin ka kan ka ni mara de ye o kosɔn anw ka kunkoko ko bɛ wuli hali farafinna kunko ɲɛfɔli f'u ka taa ɲɛfɔ union européenne na fo faransi k'i da don a la un petit pays comme France seul de France qui pouvait des 14 pays diriger un état qui dirigeait de plusieurs des états c'est à dire anw dabaliya banna n'i ye jateminɛ kɛ sisan faransi bi sigilen to ka ci bila chef d'état afrikimaw ma k'u bɛɛ ka don nin don na nin ɛri la a bɛɛ ka don faransi u bɛɛ bɛ boli ka don faransi donc o ye jɔnya ye o ye ignorance ye donc est ce que farafinna bɛna est ce que farafinw an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan

fɛn dama damaw bɛ yen ni i y'olu yira mɔgɔ la i y'a tigilamɔgɔ kɛ a ka jɔn ye c'est à dire a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye kan ye faransi ye anw ka kan minɛ an na walasa anw ka c'est à dire ka tugu a nɔfɛ komi bɛɛ kanw a filanan ye mun ye o ye an ka nafolo détourné o y'an ka nafolo économique wari min bɛ don farafinna u b'a bɛɛ contrôler u b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ bɛ bɔ olu de fɛ donc u b'i ka faiblesse de ti k'u kɛlɛ donc fɛn fila de bɛ yen farafinna walasa farafinw ka bɔ jɔnya la tant que o fɛn fila in ni farafinw m'o bila a sabanan ye a sabanan ye ee, ee, coopération militaire ye quoi a sabanan y'o ye o nin saba tant que ni fara ni farafinw ma sin bɔ o la an yɛrɛ ko o bɛɛ indépendance ta fo don min na farafin k'a ka souveraineté sɔrɔ fo a k'a yɛrɛ ka kan kalan an k'an yɛrɛ ka kanw kalan k'an yɛrɛ ka nafolow ko olu dilan an yɛrɛ fɛ donc an yɛrɛ k'an yɛrɛ lakɔlɔsi donc an yɛrɛ kunko ko kuma an tɛ t'a fɔ yɔrɔ si an b'a fɔ an yɛrɛ de fɛ yan tant que ni an m'o kɛ donc a ka gɛlɛn donc faut que nin ne kan ka kɛ donc ni nin ma kɛ a ka gɛlɛn parce que an ye emmanuel macron eh, an ye a ka kumaw bɛɛ lajɛlen lamɛn eh, an bɛna an hakilina boli a kan mais emmanuel macron a ko ko mali ye jamana ye a ka mali yɛrɛ y'a yɛrɛ ta ye maliyɛnw bɛ sin a ka maliyɛnw bɛ sin ka baara kɛ ni mɔgɔ min ye maliyɛnw n'u ko k'u bɛ baara kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ko u bɛ sin ka baara kɛ ni o tigilamɔgɔw ye mais wagner aa u t'a fɛ ka wagner kuma mɛn dɛ pourquoi faransi t'a fɛ ka wagner kuma mɛn ɲininkali question de bɛ yen mun na wagner kuma man di faransi ye mun na irisi ko kuma man d'u ye ɲininkali tɔ min de bɛ yen faransi olu bɛna ka tururisiw financer walasa faransi b'a si kɛ mali la a bɛ ka tururisiw fɛnkɛ komi afuganisitan ta ɲɔgɔn na ka tururisiw ninnu dilan kɔrɔn fɛ kidali don dɔ la kidali mɔgɔw tun bɛna mali yɛrɛ mara kidali dɔrɔn tun tɛ dɔw fɛ paseke sari mali ka souveraineté mali danbe an danbe san kɔnɔntɔn danbe tun tɛ maliyɛnw na n'o ye ibk ye ibk nana ka mali feere ka mali danbe bɔ a la ka mali buruja k'an kɛ hɔrɔnkolon ye nka a tɛ se ka ɲɛfɔ kuwa n'i y'a mɛn ko hadamaden fantanya fɛn o fɛn i yɛrɛ hadamaden n'i kɛra i yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ yɛrɛ yɛrɛ ko nafolotigiya t'a bɔ ɛ sari i kɛra fɛn fɛn ye diɲɛ kɔnɔ maaninfin ka k'i yɛrɛ de ye anw tun bɔra an yɛrɛya la k'a sababu kɛ ɲɛmɔgɔ juguw ye donc anw y'a ye an ye ɲɛmɔgɔ minnu sɔrɔ donc n'olu bɛ ka an danbe ani an ka an ka hɔrɔnya ni an danbe ka an sagi an yɛrɛ la sari anw tɛ sanu ko anw tɛ wari ko anw ko de ko farafinna sira an k'an ka bonya ka respect an bɛ na ibk ibk nalen

kidali k'anw ka dan fɛnkɛ la kidali gawo mais jɔnkuna tarawele ye an janfa i ko musa tarawele an janfa cogo min jɔnkuna tarawele ma sin ka kuma foyi fɔ jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔdenw anw fana kodɔnbaliw fana ma ɲininkali k'a la o don in na ko mun na anw tɛ ka taa mɔgɔ ma e, mɔgɔ ma kesɔn pose jɔnkuna tarawele kun an y'a ye e, premier minisiri jango sisoko de y'a kuma fɔ ale ye mun fɔ dɔrɔn ko la france qui nous empêche par rapport ne peut pas droit à leur rentrer à kidal mais france ye dunan de ye france k'an bali ka an ka don an ka jamana yɔrɔ dɔ faransi kabini o la faransi de nana faransi kabini o don na maliyɛnw tun kan ka hakili kodɔnnaw y'a kuma fɔ dɛ maliyɛnw tun kan ka hakili sɔrɔ kabini o don na an ka kesɔn pose ɲɔgɔn kun faransi nana mali tilali la wa ubiyɛn faransi nana an dɛmɛ de san kɔnɔntɔn an b'o tipati la an ti se ka don kidali donc fo ka kɛ mali kɛlɛ solution bannen faransi ka taga ani misima an yɛrɛ k'an ka kɛlɛ an yɛrɛ ka bɛn na an ni ɲɔgɔn tɛ misima ani faransi nin bɛɛ kelen ni ninnu y'i ka jamana libere dɔrɔn i ka jamana taara o tasi la sisan an bɛna an y'a mɛn faransi installé mali kɔnɔ faransi nana a ye partenɛriw ɲini ka na a ma fosi fɔ maliyɛndenw ye a nin ye nin ye nin ye nin ye donc mali maralen tun bɛ komi jɔnw sadi bonya kelen yɛrɛ tun tɛ an kan donc a nana a ye partenariya ta ka na bila mali kɔnɔ kɔntara tɛ a ni mali kɔntara t'u ni mali dirizanw ni ɲɔgɔn tɛ et puis maliyɛnw foyi tɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna an yɛrɛ ka dugukolo kan i bɛ i b'i balilen ka kow kɛ o IBK ATT ka taa IBK ka taa wagati i bɛ tubabuw bɛ na abiyɔnw bɛ bɔ tubabu jamanaw kan ka n'i cun an ka kɔrɔn fɛ a tɛ sɛgɛsɛgɛ a tɛ ɲininka ka marifamafɛn bɛɛ ta ka na di maliyɛnden dɔw ma ko ka maliyɛnden dɔw faga faransi faransi, n'aw ko ko aw ka militɛri ko o mɔgɔ bi duuru ani saba je crois tubabu eh, politiki kɛlɛ ni fɛnkɛ kɛra cogo cogo tubabu ni farafin tɛ kelen mun na il est blanc ils se réfléchissent par rapport de défendre à leur intérêt, l'intérêt des, des nations, l'intérêt des pays. Donc, en gros, place ɲini karamɔgɔw politiki dugutigi politiki alimami politiki société civile politiki bitigitigi politiki ɛ soma politiki kamiti politiki jamana bɛ jɔ cogo juma c'est à dire ce n'était pas c'est tous des politiciens alimami bɛ sali la a bɛ a ka kutuba kɛ walasa k'ale ka parti dɛmɛ o jamana o jamana bɛ jɔ jamana min dina ɲamɔgɔw bɛ mɔgɔ dɔ lasigi jamana kun na ni o m'u sago kɛ u b'o bɔ yen tugun u bɛna mɔgɔ wɛrɛ da n'u m'u sago kɛ an y'an bɛ diko ka kɛlɛ nin tile fila la diko ka kɛlɛ mɔgɔ minnu sara diko nɔfɛ o sara fu mɔgɔ minnu a ye dinamɔgɔw ka a ye dinamɔgɔw ye hali bi aw ne y'a fɔ aw ɲɛna hali bi dinamɔgɔ ninnu m'i vrai visage yira la ni ninnu sɔrɔla ka aw yɛrɛ dama bilara ɲɔgɔn na don min na a b'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ ye bɛɛkanya ko de ye an y'a ye faransi ko ko u bɛ retirer ko ka bɔ mali la takuba bɛ taga takuba in yɛrɛ problème ye mun ye takuba in o de ye a bɛ fɔ o ma ko force anti terroriste force force takuba ninnu ninnu bɛ tubabuw bolo dɔrɔguminɛnaw de kama u bɛna ani zonw ani terroriste jugubaw ni terrorisiw nana ka yɔrɔ ta otage la u b'a fɔ o de ma ko force anti terroriste ninnu ye mɔgɔw jɔn ye minnu bɛ se ka opération baw maintenir c'est à dire ee parce que terrorisiw ka kojugu ye trente minutes de donc ni terrorisiw nana kojugu la donc ninnu de bɛ sin ka terrorisiw kɛlɛ donc u nana donc u nana ee ninnu de di u nana ninnu de di an ma c'est à dire u nana ni ninnu de na ni ninnu ye an ka jamana kan donc u b'a fɛ ka na ninnu de entraînement an ka jamana kan bon ni ninnu entraînement na ninnu de bɛna farafinna minɛ parce que politikiba b'u bolo u b'a fɛ ka na ni force takuba ye force takuba in nakun tɛ ka irisi empêcher walasa irisi kan'i implan afiriki parce que u ɲɛ b'a la irisi ni sinuwaw de b'a fɛ ka farafinna mina donc anw sigilen de don mɔgɔw bɛ kɛlɛ la an ka jamana kunna anw de bɛ saliba an k'a di ala ma ala de b'a nɔgɔya ni farafinna m'i jija a bɛɛ ni bɔkolo tɛ tubabuw bɛna farafinna dugukolo tila k'an kɛ jɔn ye ni farafinna m'i wuli k'i jɔ k'a kɛ kelen ye an k'an yɛrɛ kunko ko kuma fɔ an ka an yɛrɛ tubabuw de bɛna an ka jamana minɛ tuguni k'an kɛ jɔn ye an yɛrɛ ka dugukolo kan n'u ma fɔ a b'a fɔ ma ko tun a y'i sigi dɔrɔn an k'a di ala ma misiriba wele ni fɛnw a y'u sigi o stratégique de dabɔlen nin ye o nin ye géopolitique stratégique dɔ de ye walasa u bɛ sin ka na farafinna tila cogo jumɛn ɛɛ tuma min na faransi nana mun kɛ fɔlɔ a nana propagande dɔ kɛ ko ale ye dɔrɔni dɔw bila ka taga k'olu taara bɛnɛ ko ka taga ee tato ko ka taga ka terorisi faga ko donc ko terorisiw bɛɛ bɛ k'i anpilaye sahel kɔnɔna na afrique de l'ouest kɔnɔna na donc o politikiw b'u bolo u ye olu manipile faransi ma dɔrɔni bila ka taga bɛnɛ awa et puis fana D'accord. Ko n kana ɲina silamɛw kɔ wa? D'accord problème t'a la, n tɛ ɲina silamɛw kɔ. Ee, ee, Faransi donc sisan mun b'u bolo sisan donc u b'a fɛ ka ee, u ye propagande min damina nin tile fila in na donc u b'a fɛ k'o jamanakuntigiw la panikɛ donc walasa u ka taa walasa u ka taa u ka baziw bila olu ka jamana kan parce que surasi minnu bɛ ninnu tubabuw bolo ninnu surasi ninnu u tɛ se ka ninnu sara n'u ma taa kɛlɛ wuli yɔrɔ wɛrɛ quoi donc u bɛ taa kɛlɛ de kɛ ka nin sɔrɔdasi ninnu bila kɛlɛ la walasa u bɛ se ka mɔgɔw ka nafolo sonya ka sɔrɔdasi ninnu sara cogo min na donc toujours donc toujours n'u bɛ anw fɛ saheli kɔnɔ kɛlɛ in tɛna ban donc yanni sediyawo yanni sediyawo ka kɛ mali sanction ye yanni union africaine ka kɛ nin bɛɛ kan yan mun na union africaine ni sediyawo est ce que aw kumana mali ne plutôt

walasa jamana kɔnɔdenw kɔngɔ b'u minɛ minnɔgɔ b'u minɛ u bɛna revolite ka na surasiw ninnu kɛlɛ mali sanction ka mali c'est-à-dire ka embargo bin mali kan embargo binni tɛ mali kan fɛn wɛrɛ dɛ maliyɛn bɛɛ kan k'o dɔn walasa maliyɛndenw ka sɛgɛn an ka oblige ka retour kɛ ka na asimi ninnu kan an ka to jɔnya la donc ka mali kɛ jɔn ye ou bien ka mali bɔ jɔnya la an filɛ o système de na bɛɛ ka basimugu tugu bɛɛ ka fɛngɛ tigɛ maliyɛn tun b'a danbe dɔn maliyɛn de ko ko saya ko ban ka fisa ni janfa ye saya ka fisa ni malo ye donc diɲɛ bɛ maliyɛnw tɔgɔ fɔ an bɛ yɔrɔ min bi hali ni fɛn tɛ an bolo an ka bonya an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka souveraineté a ka di an ma donc o yɔrɔ de sira o yɔrɔ de an b'o o yɔrɔ eh, eh, o yɔrɔ de la quoi étape la donc ɲininkali ye mun ye sanction kun ye mun ye sanction kun tɛ fɛn wɛrɛ ye c'est-à-dire walasa jamana kɔnɔdenw bɛ révolter ka kɛ sɔrɔdasi ninnu ka sɔrɔdasi ninnu ka bɔ yen donc u k'u sago sɔrɔ bɔn o y'a ye ee, jamana bɛɛ bɛ ka maliyɛnden bɛɛ sɔrɔdasiw soutenir maliyɛnden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan fana y'i ban maliden jugu ma ah, parce que a ko kɛra cogo cogo bɛɛ tɛ taga mais an ka laɲini tun ye min ye o ye majorité bɛɛ ye patriotique fasoden ɲuman hɔrɔn ɲuman bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ y'a seko kɛ donc u y'a ye embargo binna mali kan nous sommes des fiers de ça u dabali banna faransi y'a ye k'a fɔ sisan nin ko in kɛlen ni ale ma taa ni ale ma taa a malo wɛrɛ bɛna sigi min tɛ nin ye ko wɛrɛ bɛna bɔ min tɛ nin ye parce que pourquoi ni an ye emmanuel macron ka wagner ko ta

donc u tun bɛna wuli ka na eh, militaire intervention yɛrɛ kɛ ka na anw ka jamana minɛ tuguni yan ne o de kuma ɲɛfɔ mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko ala ko diina ko a donna tan a bɔra tan aha binkanni ma kɛ ka ala to anw ka anw to yan n ko binkanni kɛra ka ala to yen est ce que ala sinna ka mun kɛ anw ka ni ala bɛ anw na bi o ye irisiw de ye à cause des russes aujourd'hui faransi ye départ kɛ donc dugukolo in sanfɛ ni anw y'o de kuma ɲɛfɔ dugukolo in sanfɛ foyi ti ka adamaden foyi ti ka adamaden lafiya lutte i yɛrɛ de bɛ wuli i yɛrɛ de bɛ wuli k'i jɔ dɛmɛfɔla jɔyɔrɔ lase o tɛ o tɛ foyi ti ka nin dugukolo in sanfɛ ka maaninfin libérer i yɛrɛ kodɔnnaw b'o de fɔ ko cɛsiri o de bɛ maa bali ka kɛ jɔn ye cɛsiri o de bɛ maa k'i yɛrɛ ye n'o tɛ sinon nin misiriba in tun mali kɔnɔ nin kuranɛ kalannaba in nin fɛngɛ kalannaba in bɛɛ est ce que a ye lafiya di mali ma wagner kafiri jamanaw de nana ka an bɔ an bɔ bolo la an ka foli bɛ kafiriw ye an bɛ kafiriw fo silamɛ ma na k'anw bɔ bolo la parce que an bɛ silamɛw bolo olu yɛrɛ de bɛ ka an faga voilà donc asimu ee ee président ee président macron ye kuma dɔ fɔ maliyɛnw kan ka nin kuma ɲɛɲini ko hasimu ma wagner wele ka na fɛn wɛrɛ la ko asimu ye wagner wele ka na ale hasimu yɛrɛ de kɔlɔsi macron b'a fɛ ka nin kuma mun fɔ nin kuma in na yan aa nin kuma in kan ka sɛgɛsɛgɛ dɛ nin kuma in kan ka sɛgɛsɛgɛ i y'a ye nin kuma in kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko macron macron macron ko ten ko ee, ale asimu ye wagner wele ka na walasa ale asimu bɛ se ka ee, ka être en sécurité cogo min na bon an y'a ye ee an kɛrɛfɛ dugu ninnu ginɛ ni fɛn ninnu ni senegali ni benɛn ninnu olu bɛ ka kɛ ka accepter ka faransi ka ee fɛn min na ee dugumɛnɛ tɛ a sɔn kɔrɔ bila ɲaga ye faransi taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka sɔn a ka jɔnya ma komi anw maliyɛnw tɛ sɔn maa ka jɔnya ma danbe bɛ anw na anw ye hɔrɔn ye an b'an yɛrɛ dɔn sinon i bɛ sɔn faransi faransi ye kun ye faransi ye san seegin fɛn fɛn kɛ mali kɔnɔ san kɔnɔntɔn bi fo san tan faransi bɛ ko a b'a faransi ye kɔrɔnfɛla kɛ dɔrɔn i b'a ko paris min ka di a b'a kɛ ɲininkali tɛ a ni mali dirigeantw ni ɲɔgɔn cɛ

à cause des dirigeants incompétents ninnu dirigeant ninnu k'i sigi parce que ninnu hakilina k'a fɔ ko bi n ye kali bɔkolo la farafinna bɛ yɔrɔ min bi politiki ti se ka farafinna jɔ parce que pour ka politiki ka jamana jɔ fo jamana ka bila règle de kan ni jamana bilara règle kan politiki bɛ se ka na mais farafinna bɛ yɔrɔ min bi politiki ti se ka farafinna jɔ parce que farafinna bi on ne peut pas et, et on ne peut pas arriver par rapport à la capacité intellectuelle par rapport pour le diriger notre pays de politique politiquement jamais on ne peut pas capable parce que jamana min 95 pourcent kodɔnbali jamana min 95 pourcent ye alphabétisation ye jamana min 95 pourcent jigi dalen bɛ ala kan e jamana min b'a fɔ k'a fɔ ko ni ala le ala le ma nin kɛ ala le ye nin kɛ n'ala n'a dara ala ye mali bɛ ɲa n'a ma diya ala mali bɛ ci o bɛ jamana min kunkolo la o jamana i b'olu i b'o adamadenw ni min comparer hali bi bɛɛ kan t'i miiri ala ko la k'a fɔ ko ala bɛ de ala de bɛ fɛn di mɔgɔ ma a y'a sigi kɛ n'a ye den ye maliyɛn den bɛɛ ka t'i da bugu kɔnɔ ko ala b'an dɛmɛ ni a bɛɛ ma sa a b'a fɔ o ma ko tu diɲɛ tɛ ala bolo foyi tɛ ala bolo diɲɛ ko tɛ ala ko ye diɲɛ ko tɛ foyi ye putere tɛ ala bolo ala ko ni diɲɛ ko tɛ kelen maninfin de bɛ wuli kafiri minnu filɛ mun na u bɛ anw ɲɛ parce que u y'a dɔn k'a fɔ ala ko tɛ tiɲɛ ye ala ko putere tɛ olu wulila k'u ka baara kɛ u yɛrɛ olu yɛrɛ de y'u ka ala ye parce que n'an ye kuranɛ ta k'a lajɛ sisan dans la Coran même kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ala b'a fɔ de ko ni ala ye dɔnni masa ye donc la science est un plus puissant que de dieu même fo mɔgɔw k'o de faamu dɔnni de ye tiɲɛ ye n'i y'a ye bi anw ye irisiw wele ka na ka na an ka jamana kɔnɔ irisiw ma wele fɛn wɛrɛ la irisiw welela ka na parce que dɔnni dɔ de b'u bolo ka na o dɔnni installer n'i y'a mɛn an ka sɔrɔdasiw bɛ ka taga terɔrisiw minɛ irisiw ka satellite de bɛ k'a jira o satellite ala m'o di irisiw ma olu yɛrɛ de y'a kalan Personne ne vient pas manipuler la connaissance. Donc, ni anw de y'a kɛ ni anw anw anw de y'i sigi k'i b'a fɔ ala de b'a nɔgɔya ala de bɛ nin kɛ karamɔgɔ escroc minnu bɛ anw minnu kodɔnbali minnu bɛ yen ni olu bɛ don o don manamanakan fɔ la ko wajibili don o don nafa c'est-à-dire k'i sigi dɔrɔn ka jamana kɔnɔ denw kɛ baarakɛbali ye k'i sigi dɔrɔn ka jamana denw kɛ fɛnkɛ a tigi sigi misiri kɔnɔ misiri kɔnɔ taga bɛ mɔgɔ balo wa wajibili bɛ mɔgɔ balo wa jamana jɔn bɛ jɔ baarakɛbaliya la a jamana jumɛn bɛ jɔ baarakɛbaliya la o de kuma ɲɛfɔra a mɔgɔw to yen mɔgɔw ka wuli ka kalan kɛ a bɛ f'o ma ko science philosophe a ye mɔgɔw to yen an ka diɲɛ kalan an bɛ diɲɛ de kɔnɔ yan diɲɛ de ye importance ye fɛn bɛɛ bɛ diɲɛ de kɔnɔ ni anw tun ye diɲɛ kalan ni anw tun kɛra komi tɔw bi nin kuma tun tɛ yen k'a fɔ ko irisiw ni eh, faransɛw européens ni azi ani diɲɛ bɛɛ bɛ ka kɛlɛ farafinna nɔfɛ bi parce que ntɔw ye min fɔ ko farafinw ne tɛ se k'u yɛrɛ mara ɛseke y'a faamu diɲɛ bɛɛ bɛ ka farafinw kɛlɛ bi donc tɔw y'o de fɔ farafin ti se k'a yɛrɛ mara o kuma de ye nin ye ɛseke n'an tun bɛ se k'an yɛrɛ mara bi o de kosɔn an ka kalanbaliya o ni an ka diɲɛ ani an ka a tɛ k'a fɔ ko farafin tɛ baara la mais baara ye mun ye baara ye hakili de i bɛ baara kɛ ni c'est-à-dire jamana bɛ mara ni hakili de ye donc baara fana bɛ kɛ ni hakili de ye o kɔrɔ mun ye bi o jamana tɛ farafinna bi diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ farafinna dugukolo bɛ an fɛ tile bɛ bɔ an fɛ sanji bɛ na an fɛ anw de ka dugukolo ka bon ni diɲɛ dugukolo bɛɛ i bɛ 200 300 400 kilomɛtiri de farafinna dugutaa la tɔw b'i sigi k'an ka dugukolo lajɛ o dabali bɛ ban donc ja paseke u b'a dɔn k'a fɔ ko ni farafinna développé la ni an yɛrɛ filɛ ni anw ye komi olu ye ko dɔn cogo min na ni anw ye ko dɔn o cogo la o tɛna balo paseke kelen o tɛna sunya paseke tɔw ninnu bɛ balo an ka an ka ɛrɛsurusiw de da u bɛ balo an ka fɛn bɛɛ de la par rapport an ka iɲɔransiya fɛ an ka kodɔnbaliya fɛ u bɛ k'i profiter an ka kun a ye fara an kan a ye to a ye farafinna dɛmɛ a ye farafinna dɛmɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ wari la bi tɔw b'a dɔn bi bɛɛ bɛɛ b'a dɔn bi ko manque de matériel manque de matériel de bɛ farafinna walasa baarakɛminɛnw de bɛ farafin bala bi ka baarakɛminɛnw di an ma an bɛ se ka baara kɛ cogo min na walasa an ka développer o baarakɛ matériel de nalen bɛ farafinna jɛ donc o baarakɛ matériel de nalen bɛ farafinna

tagali quoi faransew kɔni faransew kɔni ka tagali kɔni an ka hɛrɛ b'o la parce que faransew bɛ yen ɲinan u san jeli jeli ni foyi ma ni ni fagali ni dɔ tun tɛ ka far'a kan foyi tun tɛ ka bɔ a la o tagali yɛrɛ o bɛ ɲɛ an ma kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment ɔ nka yanni ka faransɛw na min y'a to faransɛw nalen a ka di ne an ka fila fila fɛnɛ fɔ la paseke bamananw ko ten ko eh, maa bɛ talon yɔrɔ min na i tɛ jigin i talon yɔrɔ la dɛ i binnen yɔrɔ min eh, i binnen yɔrɔ min na i tɛ jigin o la dɛ i bɛ jigin i talonnen fɛn min na de ɔ anw yɛrɛ dɛsɛlen bi fo ka taa kɛ ko eh, fan wɛrɛ mɔgɔw ka n'an dɛmɛ fɛn dɔ de y'an dɛsɛ Oh, sɛbɛkɛbaliya kɔni. Mm-hmm. Sɛbɛkɛbaliya. Oh. O de y'a to an dɛsɛla. Fo an k'an jigi da mɔgɔ wɛrɛw kan. Mm-hmm. Mm-hmm. Hakili mɔgɔ salen de cayala. Oh, mɔgɔw bɛ ɲɛnɛmaya la mɔgɔw ɲɛnɛma u salen don. Oh, o de ye silamɛya ɲɔ de ye. O kuma min tɛ se ka fɔ. ee jamana ye 95 pourcent min ye ee, n'a bɛ fɔ o ma ko silamɛ o 95 pourcent kelen de ye kodɔnbali ye tuguni voilà donc o de ye problème ye n'i ye ee, min fɔlen don farafinna mutari ee, hmm. anw ka jamanaw kan union africaine ani CEDEAO e ye ninnu sigilen ka réunion kɛ farafinna ka développement kan k'i sigi dɔrɔn ko tɛ yen coup d'état ma kɛ fosi ma kɛ ka réunion kɛ sommet dɔ kɛ dɔrɔn k'i sigi dɔrɔn c'est-à-dire farafinna bɛ diɲɛ bɛɛ kɔfɛ mun y'a to farafinna bɛ diɲɛ bɛɛ kɔfɛ k'a to mun de fɔ parce que kɛka
n tɛn'i ka kuma tigɛ dɛ fɛn min ye union africaine ye bɔn ne yɛrɛ bolo est-ce que n'a sɔrɔ africain yɛrɛ fanba fɛnɛ k'u kununnen don union africaine ninnu u tɛ anw ka hɛrɛ kama koyi u tɛ population kama o o tɛ population yɛrɛ de kama eh, i y'a ye wa o bɛ yen dɔrɔn u yɛrɛ de kama parce que u bɛ taa ko o ko ta k'a fɔ k'u ka n'o kɛ anw fɛ yan o y'o dɔrɔn de ka hɛrɛ de b'o la sinon population o yɛrɛ mako foyi de tɛ population na vraiment. ɛ sinon e bɛ se k'a ye cogo sugu jumɛn na ko union africaine k'i to yen bɛɛ la ta k'a fɔ k'u ka taga faransi dɛmɛ a ka jɛjugu a ka jɛjugu siri la a yɛrɛ ɲɔgɔnna ɛɛ ɛɛ a ka maradenw kan e bɛ se k'o faamuya cogo sugu jumɛn na.
mutari fɛn fila bɛ yen. Hmm. ni ne y'i sigi ka miiri farafinna bɛɛ n ye n kali boko la kodɔnna tɛ farafinna. ne de ko t'i ye n bɛ segin kuma in kan tuguni kodɔnna tɛ farafinna mutari ni kodɔnna bɛ farafinna ko ka damina o ka bɛn tiɲɛ ma san bi wɔɔrɔ bi farafinna farafinna tɛ a ka kan fɔ farafinna t'a ka wari dun jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko jamana fɛn saba bɛ yen n'olu ye jamana jɛ dɔrɔn ka ban dɔrɔn a banna o ye adamadenya yɛrɛ kɛli anw bɛ dugukolo sanfɛ dɔrɔn c'est-à-dire anw bɛ dugukolo sanfɛ dɔrɔn an bɛ mɔgɔw yɛrɛ déranger parce que anw dɛsɛra k'an yɛrɛ balo kabako don or que an ka dugukolo ka ɲi ni bɛɛ ta ye
eh, parce que don min na parce que eh, jɛnatigɛ ye kodɔn de ye hmm. faransi b'a dɔn k'a fɔ ko hali ni ne bɔra farafinna pour que farafinna ka to n bolo jɔnya la farafinna a y'o système bila bila kan an ka mɔgɔw sɔnna o système ma o système fɔlɔ ye mun ye k'u ka kan kalan ani u k'an ka wari dilan ani u ka coopération don an ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ f'o ma ko fɛngɛ fɛngɛ accord défense bon nin saba ni farafinna sɔnna nin ma dɔrɔn c'est-à-dire an sɔnna badabada jɔnya de ma tɔgɔw bolo ɲɛmɔgɔ hmm. ninnu b'a dɔn k'a fɔ ko farafin ye jɔn di diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko farafin de ye jɔn ye awa hali an bonyalen tɛ c'est-à-dire farafin yɛrɛ bɛ dugukolo sanfɛ dɔrɔn ko bɛɛ kanw an kɔni anw bɛ dugukolo sanfɛ ɲɛnamaya la ka mɔgɔw accompagner de mɔgɔw ka balo mɔgɔ mɔgɔ bɛ balo bagan na cogo min na dɛ dugukolo kan fɛnɛ eh, tɔ ninnu bɛ ka balo anw na dɛ arabuw ni nansaraw kɔni olu bɛ ka balo anw na de yaya a kuma tɛ nin ye a kuma tɛ nin ye awa n'i y'a kuma fɔ n'i ye parce que an an marabagaw an marabagaw fɛnɛ natalen don u la de quoi parce que mɔgɔ mɔgɔ e t'i ban kun na i y'a ye o de b'anw jɛ quoi hɔrɔn kolon hɔrɔn kolon de b'anw ka jamana motari hmm. ee c'est le problème c'est quoi farafin binna a mɛnna quoi donc ee an bi yɔrɔ de tiɲɛlen don n'i ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ ta k'a jateminɛ anw pɛridilen don bɛ sur le plan mondial anw pɛridilen de don pewu a bɛ fɔ min ma ko ko sur le plan mondialisation c'est-à-dire anw yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ne kanu boko la motari anw tɛ diɲɛ kɔnɔ ko n y'a tiɲɛ na farafinna bɛɛ kodɔnna tɛ est-ce que jamana jɔn bɛ se ka to ko kodɔnna bɛ yen so olu bɛ se ka to ni accord bɛ ka accord ninnu farafinna bɛɛ ne de ye n kanu boko la aucune existence qui ne peut pas qui ne peut pas notre aucune utilisation k'a fɔ ko de bɛ farafin
bon ne kɔni tɛ farafinya foyi m'o kɛ an tugula eh, eh, nanzara Afrique de centrale par exemple Afrique de centrale mɔgɔw bɛɛ ye kerecɛn kerecɛn de ka ca u fan fɛ foyi ma kɛ an tugula a eh, nanzaraw ka hakilina ani arabuw ka diɲɛ faamuya cogo kɔ o de ye anw kɛ tan jɔn de k'an hakiliw faga tan Nyaye. Eh, eh, eh, eh, mɔgɔ ninnu nana yira ko k'u ka fisa ni an ye parce que a fɔlɔ fɔlɔ ye min ye i bɛ ka jɔ min ma de o ye eh, kuma yɔrɔ de ye u nana yira k'u ka fisa ni an ye u bɛ kuma min fɔ o kuma in ka fisa ni anw ka kuma ye u ka diinɛ in ka fisa ni anw ka diinɛ ye donc u u danbe ka parce que diinɛ ye danbe de ye u danbe ka fisa ni anw danbe ye awɔ u tun bɛ ko dɔn ni an ye olu de kan ka anw mara parce que hakili tɛ anw na anw k'an yɛrɛ mara donc u ka fisa ni anw ye fan bɛɛ o bi ko farafin bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma donc hali n'i y'a sɔrɔ anw ma vi ka ɲa diɲɛ kɔnɔ donc ni an ka sin ka dumuni kɛ ka sin ka c'est-à-dire a bɛ komi ni e bɛ so kɔnɔ bɛgan b'i bolo so kɔnɔ i bɛ dumuni d'a ma a bɛ se ka dumuni sɔrɔ mais a se t'a yɛrɛ la donc min ka di i b'a k'a la donc anw bɛɛ kɛlen bɛ dugukolo sanfɛ o o cogo de la donc min ka di tubabuw ni arabuw ye a jɛmanw bɛn'a bɛɛ kɛ anw na u nan'u ka diinɛw di an ma u nan'u ka politikiw bila an na u ye an ka wariw bila u nan'u ka kanw di an ma an b'u ka kanw de kalan jagoya an b'u ka u b'an ka wariw dilan an ka fɛn bɛɛ b'u u bolo donc ne ka kuma ye o de ye ee san joli joli san bi wɔɔrɔ san kɛmɛ san joli joli mɔgɔ si afiriki kodɔnna si ma sin k'i sigi ka nin kuma in décortiquer k'a fɔ ko a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la farafinna toli kɔfɛ k'a fɔ ko farafin dɔ y'i sigi k'o kuma fɔ etilizansiman diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la farafin ka i développement ye ee farafin ka bali ka développer c'est-à-dire a dépendene don an ka mentalité la donc an ka ee mentalité hakilina voilà ee o hakilina anw bolo c'est-à-dire ee jɛmanw ka hakili ka bon ni anw ta ye donc jɛmanw ka hakilina bɛ anw ta Donc, jɛman. Ee eh, mais o kɔni o o o jɛlen don parce que e me e sɔnna mɔgɔ min ka eh, eh, diɲɛ faamuya cogo ma ka ban o kɔrɔ ko hakilina de ka bon n'i ta ye o anw ma sɔn u ka danbew ma anw m'an ban danbew la ka taa nɔrɔ u danbew la wa parce que diinɛ tɛ jɔ yɛrɛ ni danbe tɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya kelen min na n'i taara mali la bi maliyɛn bɛɛ de fɛnnen don diinɛ ko de kan o jɛlen don bɛɛ lajɛlen ye diinɛko de ka bon an bolo ka tɛmɛ ko bɛɛ kan parce que u y'o fɔ k'o de don an kun na o dun tun t'an danbe ye yanni ka o se an n'an tun b'an yɛrɛ danbew kan an tun tɛ sɔn ninnu ka kumakan si ma e mɔgɔ minnu bɛ se ka ne sɔrɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔna na yan de tila ka na f'i ye ne tɔgɔ sugu jumɛn na k'o ka ɲɛnɛmaya ɲɛf'e ye n ko arabu ni nanzaraw bɛɛ nana anw sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan de anw de ye fɔlɔfɔlɔw de yan dugukolo in kan yan kɔni
n'a fɔra ko eh, c'est vrai eh, an ka problème ye faransi ye mais an ka problème bɛɛ fana tɛ faransi d'accord an k'an ban faransi ma an bɛna wo wɛrɛ an bɛna fɛn wɛrɛ ye tuguni min tɛ faransi fana yɔrɔ ye parce que an ka problème tilalen de don faransi b'a la dina b'a la e, social b'a la donc jugu parce que mɔgɔ minnu filɛ bi n'u bɛ ka an ka jamana ninnu mara jɔn de don n ko silamɛw de don
mali kɔni problème yɛrɛ kɔni n'i ye ne ɲininka mali problème wa eh, mali problème de ye diinɛ ye diinɛ de y'anw ka problème ye parce que diinɛ ye diinɛ i hakɛ to quoi diinɛ ye bɛɛ hakili faga de y'a ye wa wa diinɛ ko e kɔrɔbɔli ko t'o la o maliyɛn wele bi sa i jɔ bamakɔ kɔnɔ b'i ka tamani fɔ ko a ye na k'an ka taa nin nin nin nin nin diinɛ kunko laban ye a yɔrɔ bɛ minɛ k'a fa tewu mais e ka e k'u wele k'u ka na k'an ka taa faso ko laban ye maa si tɛ bɔ ka na parce que faso ma f'u ye dɛ min fɔla an tulo kɔrɔ diɲɛ don o don o de ye diinɛ in de ye u ye diinɛ fɔ su ni tile an tulo kɔrɔ k'a na ko kurun bɛɛ kɛ diinɛ ko ye e mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ k'u sigi ko an k'an sigi ko ka dugawu kɛ wala k'u ka dugawu de bɛ e, e, e, président kuturu wuli ko k'o bɔ yen mais mɔgɔ fagalaw b'an da la mun n'aw tɛ dugawu kɛ de o wuli k'o bɔ an da la wala aw n'o ka hakilina bɛɛ de ye kelen ye wa o mɔgɔw n'u ka hakilina bɛɛ de ye kelen ye
Eh, ouais, bon, eh, mun ta toujours an bi basi hakili ka hakili de ka sebaaya kan ani Ouais. an bi baji hakili de ka sebaaya kan Eh, hakili tɛ anw na tuguni faamuya o tɛ anw na tuguni donc o diɲɛ tagabolo fana anw ma diɲɛ taga- diɲɛnatigɛ tagabolo dɔn parce que a fɔra anw ye ko Mm. diɲɛ tɛ fosi mais pendant que mɔgɔ minnu ko anw ma ko diɲɛ tɛ fosi ye olu sigilen u tɛ sɔn baara ma k'i sigi k'a kɛ manamanakan fɔ ye ko wajibili parce que jamana tɛna jɔ ni jamana kan kan min mana wuli u b'a da sɔgɔ fɔ ko ala ko ala de anw mago bɛ ala ko la ala ko y'i kunko ye kɛ n'i dalen ala la ou bien i ye silamɛ ou bien i bɛ seli o y'i kunko ye kɛ mais tiɲɛ ko min tɛ tiɲɛ an bɛna to k'o bila jamana ko la jamana ko de ye tiɲɛ ye
Ah, jamana ko kɔni o tiɲɛ dalen don bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔla la dɛ mais a bɛ ni an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mali ko la hali ni an tɔgɔ tɛ kelen an jamu tɛ kelen mais nationalité mais mali kɔni b'an bɛɛ lajɛlen ka papier kan donc o o mali de ka bon ni fɛn bɛɛ ye a ka bon ni ala ye a ka bon ni misiri ye a ka bon ni kuranɛ ye a ka bon ni fɛn bɛɛ donc foyi ti ka bila o jamana in sanfɛ donc o jamana in ni mɔgɔ o mɔgɔ de ko ko a b'o jamana in janfa o tigi de kan ka faga parce que farafinna aujourd'hui farafinna yɛrɛ kan ka an yɛrɛ ennemi minnu bɛ an yɛrɛ kɔnɔ an ka olu de fana minɛ parce que ni min ni faga jugu tɛ kelen na
Oui, c'est vrai. Parce que i ka kuma nin k'i ka nin k'i ka nin kuma nin yɔrɔ bolokɔrɔ ta yan parce que n'i y'a jate minɛ sisan anw fɛn o fɛn i ma mɛn faransi yɛrɛ ka wuli ka manamanakan fɔ anw ma n ko anw yɛrɛ anw yɛrɛ dɔw de wulila yan ka taa u fɛn de i y'a ye wa o mɔgɔ ninnu dɛ o de y'an jugu fɔlɔfɔlɔw de ye o ye jamana in de jugu ye surtout a politicien ninnu e depuis 1960 depuis depuis san bi wɔɔrɔ bi a bɛ san bi wɔɔrɔ bɔ bi eh, jamana nin b'o bolo o sera politiciens sera ka mun de k'an ye o de politicien kelen ninnu de bɛ ka taa fɛn o fɛn bɛ ka fɔ o faransi bɛ ka fɛn o fɛn fɔ a bɛ k'a fɔ k'i jigi da nin politicien ninnu kelen kelen ninnu de kan parce que nin politicien kelen kelen ninnu de bɛ ka wuli ka taa ani eh, eh, jamanaden jugu ninnu
Ouais, bien sûr. Et Jimo, au lieu de... Parce que ni charia tɛ Mali la, ni charia tɛ Mali la, ni ni mɔgɔ minɛna e ye jamana yɛrɛ janfa, e ka kan ka jɔ de k'i faga bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Awɔ, k'i jɔ k'i faga bɛɛ lajɛlen de ɲɛna. Parce que bamananw ko ten ko n'i ye foro yiritigɛ daminɛ, n'i y'a daminɛ si la, yiri cɛw b'a a dɔn k'u bɛ yen don makɔnɔ de la. Wa ɲɛnama ka siran i ɲɛ f'i ka su de bugɔ. eh, n'i y'a jateminɛ eh, exemple surumani na eh, vietnam kɛlɛ kɛlen ye o mɔgɔ dɔw sigilen tɛ nin ye dakar nin yan o mɔgɔ sugu jumɛnw sigilen don dakar o ye n ko olu de y'u ka jamana janfa a kari bɛ dakar dɛ o tuma mɔgɔ minnu bɛ jamana janfa la mali la an ɲɛ b'u la dɛ an ɲɛ b'u la dɛ k'u ɲɛ ta vietnam mɔgɔ minnu sigilen filɛ nin ye faransi ye vietnamiens minnu ta ka n'u u dogo eh, dakar nin ye u ma na yan gansan dɛ u y'u ka jamana de janfa o tuma o mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la dɛ parce que an tɛ se k'an sigi tuguni ka jamana lajɛ ko eh, mɔgɔ eh, mɔgɔ minnu y'a mara depuis san ba jeli jeli u bɛ k'a fara fara u ni u ni ɲɔgɔn cɛ k'an k'an sigi ko k'o lajɛ k'an cɛw bɛɛ an bɛɛ labɔ an tɛ se k'an sigi k'o lajɛ tuguni.

eh, u ka somɔgɔw k'u ɲɛ da u kan e bɛ se k'o faamuya cogo sugu jumɛn na o Karimu kelen ka bɔ ka boli ka tigi da Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ɲɛna de Karimu ka biens minnu b'a bolo ka kan ka biens ninnu de saisir
non eh, mɔgɔ ma parce que biens ninnu a m'u sɔrɔ a y'u sɔrɔ a y'u sɔrɔ jamana wari de la a y'an ka wari minnu sonya dɛ a y'u sɔrɔ o de la sinon a sara dɔnnen don u k'a sara kalikili ban nin da ka biens ninnu kalikili mɔgɔ man ka jamana mɔgɔ man ka jamana ci a bɛ fɔ an ma ko parti islamique parce que an b'a jateminɛ IBK ka parti islamique de ye silamɛw votera ye mais pendant silamɛw votera komi u bɛna fɔ an ɲɛna ko ko anw bɛ ka silamɛya fɛngɛ ko silamɛ b'a mali mara bɛɛ b'a dɔn IBK n'a tun tɛna kɛ alimami ye
IBK yɛrɛ ma taa ni mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ makan wa an b'a kalama koyi a taara ni mun ye makan an b'u dɔn dɛ
ee a ka temps wagati jamana kɛra cogo jumɛn an danbe bɔra an na ee Macron ye ni manamana ko bɛɛ kɛ a bɛ coopération militaire kɛ a bɛ kɔrɔnfɛla la avionw bɛ jigin a y'u diya cogo min na kɔrɔnfɛla yɛrɛ kɛra komi tubabuw ta donc ɲininkali t'a la bonya t'a la foyi t'a la a kɛra jɔn tile la IBK tile don IBK tile mali danbe bɔra la an ka an ka an ka an ka danbe bɔra la n'o tɛ hali ni maliyɛn filɛ kɛ maliyɛn n'a ka ko ko n t'a fɔ ko bɛɛ mais maliyɛn danbe ka mais IBK ka temps o de kama ne o de kama ne o de kama ne y'o fɔ de n ko IBK wa hali IBK kaburu sisan an an bɛ ni ne an n'anw ye moyen sɔrɔ anw bɛ taa jɔlɔkɔ don IBK kaburu la parce que anw ma yafa dɛ parce que maliyɛnw ka ko kurun bɛɛ de y'o ye k'u yafala hali sini sɔgɔma ne kɔni ma yafa ɔhɔn a ka di ne bi n ka hakɛ la ka n'a sɔrɔ sariya bɛ mali kɔnɔna na ne ye maliden de ye n ka hakɛ de don ɔ ka jɔlɔkɔ don IBK kaburu la k'a bila a ka kɛ taamasere ye cɛw ma parce que IBK y'an feere an bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ bi IBK de y'an ka don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka t'i ta mɔgɔ dɔw ka tila ka n'i sigi jahiliya kan n'a ma ko an ka yafa ɲɔgɔn ma n tɛ yafa a ma bi n tɛ yafa a ma sini.
bon IBK. parce que hypocritiya de ka di maliyɛn ye quoi kayika an delilen don hypocritiya de la. a kan ka kɛ IBK saya kan ka kɛ mɔgɔw ma misila ye. IBK sara mali kɔnɔ a kan ka kɛ misila ye maliyɛndenw ma IBK sara mali kɔnɔ mɔgɔ si ma réaliser c'est-à-dire a kɛra komi président yɛrɛ ma sa mɔgɔ si ma ɲina IBK ye min fɛngɛ parce que n'i ye jɛnatigɛ ta k'a lajɛ ni tubabuw ko ko o ma ko an ka sage ko ka constitution sake ko président démocratie élu ka na ko civil dɔ ka na fanga la mais pendant IBK nana san san seegin maliyɛn denw ye diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ ye maliyɛn denw wulila ka manifester yan ko u mako ko président ka taga ni président taara ee est-ce que minnu nana est-ce que ɲɛmɔgɔ kun kan bɛ k'a fɔ ko ninnu tɛ baara la est-ce que u y'o kuma fɔ yan nɔ est-ce que u ko k'a fɔ ko ninnu tɛ ninnu ma ko parce que ko ninnu ka wuli ko ninnu ma sɔn u k'an kɛ jɔn ye e maliyɛn denw ne bolo. ɛɛ kɛga est-ce que i b'a dɔn. o est-ce que i b'a dɔn faransi yɛrɛ quoi kabako yɛrɛ kabako dan ye maliyɛnw ta ye sinon na faransi faransi yɛrɛ bɛ se ka n'i da don a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na ko ka eh, eh, civil ta ko k'o sigi anw kunna o tuma anw yɛrɛ tɛ se k'a dɔn min de ka ɲi anw ma yɛrɛ wa fo faransi ka n'o o o o kɛ anw ye mais nin bɛ se ka kɛ nin ye baganya sugu jumɛn de ye anw b'a dɔn min ka ɲi anw ma nka anw tɛ mali wala faransi bɛ fɛ ka mun de fɔ maliyɛn minnu bɔra sisan na k'a fɔ an ka kɛ yɛrɛ sa n'o de fɔ n'i ma politisiyɛn ninnu jɛmanen wala u ni faransi ko kuma la ma u k'u ka mɔgɔw labɔ u ka bɛn a kan mɔgɔ minnu ko k'u u tɛ fɛ transition ka fɛ taga u k'o mɔgɔw labɔ bɛɛ lajɛlen k'u ye ɔ minnu fana bɛ fɛ transition ka to yen ɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn mali kɔnɔ sa politisiyɛn ninnu bɛ se ka mɔgɔ jeli labɔ mali kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi ok mutari n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogo min na ee ni ignorance ni kodɔnbaliya hmm. ye kodɔn dumune yɔrɔ min na donc a ka gɛlɛn hmm. parce que farafinna bi kodɔnbaliya ye kodɔn dumune kodɔnbaliya ye kodɔn dumune donc mɔgɔ ti ka da mɔgɔ la tuguni ee farafin tɛ a ka nafa yɛrɛ dɔn ale bɛ farafin de bɛ tugu ko dɔ la komi ni a ka nafa t'a la a bɛ komi exemple la sisan min yiralen don politikimɔgɔw hakili la k'a fɔ ko ko ko jamana ko ye international ni diɲɛmɔgɔw ka kuma de ye k'olu bɛ min fɔ olu ma faamu international ni diɲɛmɔgɔ bɛ kuma min fɔ olu ta ye kuma dɔrɔn de ye jamana kɔnɔdenw de ye souverain ye n'i y'a kɛlɛ kɛ bi faransi ka nin kuma min filɛ faransi baden de y'a kuma fɔ faransi baden y'u ka politiki munna u ye u ka ministres yɛrɛ tiré ka bɔ yen faransi baden de ye raison di maliyɛnw ma maliyɛnw de ta y'u ka jamana ye min ka d'u ye u b'o de kɛ u bɛ baara kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min y'u diya
est ce qu'i y'a faamu donc oh. ee, oui.
parce que sariya de bɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra cogo cogo mɔgɔw bɛ yen olu tɛ politiciens ye olu bɛ tiɲɛ fɔ donc n'i ye faransi ka ko ta k'a lajɛ nin ko min filɛ tubabu filɛ tubabu bolo ale ni farafin ka kɛ kɛlɛ la donc farafin ka sariya sɔrɔ ale bolo o ye maloya ko ye donc nin militaire ninnu min filɛ u ye sariyaba de sɔrɔ Macron na donc fo Macron taara kuma fɔ ayi o kɔni o jɛ o jɛ o jɛyalen don bɛɛ lajɛlen ye o hali n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ mankankolon ci la nin o de dabaliban de bɛ ne la an yɛrɛ mɔgɔ an yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔn minnu de wulilen don k'a kɛ mankan ci ye dɛ o yɛrɛ de mɔnɛ de bɛ ne la fo ka dama tɛmɛ parce que o ta tɛ ignorance ye dɛ o yɛrɛ ta de n tɛ fɛ yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔ wɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye wa i yɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye o de y'o ye. ni ba olu ye mɔgɔ ma mɔgɔ minnu y'i ban baara ma k'i da ko politiki u kana taga baara kɛ dɛ minnu banna baara ma k'i da ko politiki olu de don donc olu ta olu bɛ faso in ka timi olu k'u ta sɔrɔ ka ban dɔrɔn.
bɛɛ k'i n ta sɔrɔ n n ta sɔrɔ n ko an b'o de dingɛ de kɔnɔna de la nin
ye bien sûr an b'o le fɛngɛ kɔnɔ kɛ an b'o le dingɛ kɔnɔ an b'o le dingɛ kɔnɔ parce que olu le banna minnu y'i ban baara ma dɔrɔn yawa minnu y'i ban baara ma olu de filɛ nin ye eh, ah, non, kabako kabako politiki tɛ tiɲɛ ye sinon nin ko nin ko nin ko in kɔni ka nɔgɔ kojugu n m'a fɔ nin ko in kɔni ka nɔgɔ e sinon faransi ɛ maliyɛnw yɛrɛ an yɛrɛ dama an b'a dɔn min ka ɲi anw ma mɔgɔ hakɛ min bɔla k'a fɔ ko transition ka to yen ɔ ani faransiw yɛrɛ b'o dɔn u m'a fɔ u yɛrɛ dama b'o dɔn
faransiw yɛrɛ bɔra k'a annoncer k'a fɔ ko bi ko ko an ka soldatw ko bi k'u bɛ pisan yɛrɛ de la bi armement fana i ma e mun mɔ a u bɛ pisan yɛrɛ de la
bon pendant que pendant que pendant que faransi bɛ k'o dɔn fasoden juguw sigilen don halisa bilen ka kiritigi kɛ quoi non ça mais n bɛna min f'i ɲɛna ee mm. o kiritigi tɔw fɛ hali kiritigi bɛ kɛ politiki la mais jamana ka bin n'i ko k'i e bɛna jamana ni jamana binna i bɛna jɔn mara i ka jamana n'a binna i bɛna jɔn mara hali n'a fɔra ko politiki de don ne bolo wagati dɔ bɛ yen o tɛ politiki kɛ wagati ye don min na mali ye faransi faransi ambasadi gɛn faransi et a bɛ fɔ minnu ma ko extrémiste euh, droite ni extrémiste gauche ouais. donc euh, mm.
nationaliste ni eh, nationaliste nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i kɔni b'a dɔn ninnu ninnu tɛ bɛn o mais a u tɛ bɛn u tɛ bɛn
u yɛrɛ y'a fɛn bɛɛ ye misali kɛ ka u ka k'u ka eh, fɛnkɛ suteni k'u ka jamana souveraineté suteni Ana olu bɛ k'o kɛ n y'a ye e, fɛnkɛ fɛnkɛ tapu la e, ko faransi man kan ko an man ka faransi gɛn donc y'a dɔn ni faransi taara e, a caman bɛ malo dɛ n ko ka min y'a la kabakoma yɔrɔ ye dɛ i yɛrɛ bɔra k'o yɔrɔ de fɔ nin ye pendant que faransi waati min na faransi politisiɲɛw a a a a numanbolo ni a kinibolola mɔgɔw a bɛ fɔ cogo min na bon o mɔgɔw pendant que o ye ka o y'u fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ ka faransi suteni ɔ anw yɛrɛ ka maliden dɔw bɛ yen o y'u sigi ka anw nagosi ee patriotisme bɛ yɔrɔ jumɛn na nin na
mais ee, ne ko mutari farafinna yan ee, hmm. aw mago tɛ ɲɔgɔn na fana farafinw b'i sigi yan dɔ b'a kuma fɔ aa n'an ye dɔ ɲininka aa diinɛ nana ni bɛn de ye diinɛ nana ni hinɛ de ye diinɛ nana ni maaya de ye aha kuranɛ min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma k'i fa ni ba n'olu tɛ silamɛ ye k'i kana jɛɲɔgɔnya kɛ n'u ye est-ce que jɔn bɛna o diinɛ ta anw y'a kuma de ɲɛfɔ maaya kɔni t'o maaya maaya kɔni t'o kɔnɔ bɛn t'o kɔnɔ arabu ye diinɛ arabu ye hmm. diinɛ bila diinɛ i b'a dɔn problème c'est quoi han hmm. ee arabu ni hmm. tubabu de bɛnna ka farafin janfa diɲɛ nafolo bɛɛ mhm. ta ka di arabu mhm. jamanaw ma k'u u b'o olu olu ka pétrole valoriser mhm. han mɔrɔ alizeri filɛ alizeri ka pétrole tuyau bɛ mɔrɔko alizeri ka pétrole tuyau filɛ fo fo fo fo yɔrɔ in na faransi fo diɲɛ dan na mais a ni mali bɛ frontière la pourquoi alizeri ma pétrole tuyau bila ka taga di maliyɛnw ma an b'a sara u ta ni jamais u t'a kɛ mm-hmm. hali mali ani alizeri ni ɲɔgɔn cɛ ka mali ni alizeri ka mali alizeri bila kɛlɛ la ko ka kɛlɛ réconciliation a kɛlɛ tɛ ban biɲɛkala n'a ci mɛ biɲɛkala kan o bɛ ye sugu jumɛn ye cogo t'o la o ye cogo t'o la
ni libi kelen tɛ ni libi kelen tɛ ee suraka jamana ninnu kan e ye tubabuw ye ka k'u bɛ taa intervention militaire kɛ
han ayi ne m'o mɛn donc ne kɔni bolo mali kɔni k'a fɔ ko ka faransi gɛn ka taga dɔrɔn dɔrɔn dɔrɔn o tɛ o tɛ solution ye dɛ faransi gɛn ka taga dɔrɔn dɔrɔn dɔrɔn o tɛ o kɔni ye dɔ ye mais o tɛ solution ye ni an ye faransi gɛn ka taga an kan ka bɔ sefa la an kan ka bɔ CEDEAO la c'est-à-dire tɔnkun ye merde de quoi parce que n'i y'a ta ka jate mina sefa ko bɛ ka aw utiliser a bɛ comme sefa la ni sefa nana sɛnɛgali ni eh, sɛnɛgali ni côte d'ivoire ka eh, pourcentage ka bon ni mali ninnu ta ye parce que anw bɛ CEDEAO la nafa foyi tɛ a la an bɛ UEMOA la nafa foyi tɛ an na an ka économie binnen de don donc u tɛ an bonya donc nafa tɛ a la an ka jamana tɛ ka développer o de kosɔn ne y'a kuma f'i ɲɛna parce que fo adamaden kan ka kɛ so k'i kun de ni ko dɔ y'i sɔrɔ bonya tun y'i sɔrɔ mais farafinna san bi wɔɔrɔ farafinna ma taa ɲɛ e ye e ye u sigi hali ni an ka élection bɛ se e ye an ka élection mɔgɔw ye ka bɔ ka jamana jɔko kuma fɔ walasa walasa u bɛ se ka wari sɔrɔ cogo min na ka na investir c'est à dire ka se ka na banque publique de dayɛlɛ min bɛ se ka wari ta ka di jamana kɔnɔdenw ma mutari e mago bɛ baara min na k'a kɛ ka banque sɔrɔ banque k'i financer e y'o ka kuma o kan voilà u tɛ kuma o kan fiyewu fɛn fɛn bɛ fanga ɲini na i t'a si ye ka kuma o kuma kan
an ka k'a jirila k'a fɔ an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ tant que ni mantalitew ma fali mm. farafinna mantalitew ma fali farafinna tɛ se ka fali parce que hadamaden ye hakili de fo hakilinaw de ka fali hakilina min bɛ anw na sisan o hakilina de tɛ diɲɛ na tage tagabolo ye o hakilina de kan ka bɔ maliyɛnw na ma an ka eh, balontan na ko mali éliminéni min kɛra ka bɔ coupe d'afrique la ko ala de y'o kɛ est ce que n'i y'o fɔ joueurw ɲɛna o joueurw bɛna balon tan tuguni wa comme mali éliminéni min na k'a ka bɔra ko peut-être ala jɔlen tun bɛ gol la kɛ ala de jɔlen tun bɛ gardien na an ka n'a ye penalty penalty donna la kɛ Hmm. O bɛ ala
anw yɛrɛ ko ko ma anw sɔrɔ ko ala ko ko ko ala ko hali kɛnɛkan ko ka i kan hali kɛnɛkan ko hali yɛrɛ ka i yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ dɛ ko ala de y'o jɔ eh, a kɛla a kɛla a kɛla baara ye eh, minnu min nana nin bɛganya kuma don mali farafinw kunkolo la ko ala b'a dɔw ye olu bɛgan minnu sigilen don mutari olu minnu bɛ nin kuma fɔ est ce que a karamɔgɔ jɔn bɛ yen kuma k'u tɛ balo mɔgɔw de la a karamɔgɔ jɔn bɛ mali o wala a yɛrɛ karamɔgɔ a yɛrɛ karamɔgɔ yɛrɛ tɛ yen ko i i mɔgɔ bɛ girin fɛn fɛn nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ yan ko o tɛ min bolo o karamɔgɔ foyi tɛ mali la a karamɔgɔba saba an ko saba dɔrɔn ta a karamɔgɔba saba dɔrɔn min ye ni ayidara ni mamudu diko jɔn bɛ se k'a fɔ bi ko diɲɛ maaw bɛ fitinɛ ka da fɛn min kan wala ka girin ka da fɛn min kan ko o ɲɔgɔnna tɛ ninnu bolo bi n'o ko ko silamɛya ye lahara ɲini ye. ɔ mali ma an ka wuli an ka baara kɛ an ka bɔ nin ko la jahanama ko tɛ tiɲɛ ye alijana ko tɛ tiɲɛ ye lahara tɛ yen foyi tɛ yen n bɔra ka kuma ɲɛf'i ɲɛna adamaden nana diɲɛ kɔnɔ i tun t'a dɔn k'i tun bɛ yɔrɔ min bon n'i sara fana i t'a dɔn k'i tun bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i b'a fɔ ko sini lahara k'i bɛ taa ɲininka ko la adamaden yɛrɛ tɛ se sini lahara maa si tɛ se sini lahara ni kabini diɲɛ in kɔnɔ n'i bɛ n'i bɛ taga hydrogène don n'i bɛ yɛlɛ
Mm. problème ye min ye kayika u ye mɔgɔw bagabaga ni kaburu kɔnɔ don de ye bɔn ne bɛ fɛ ka yɔrɔ kunkurunin dɔ de fɔ maliyɛnw ye maliyɛnw ka faamuya kaburu kɔnɔ don filɛ nin ye o tɛ o yɛrɛ o bɛ kɛ yɔrɔ la dugukolo lafiyalen bɛ yɔrɔ min na sinɔn yan yɛrɛ n'i sala yan dɔrɔn u b'i u b'i u b'i jeni de k'i mugu i mugu bɔ o kuma la sisan o ne b'u ne b'u ɲininka ko maliyɛnw ka taa nin ɲininkali kɛ u ka karamɔgɔw la parce que an ka karamɔgɔw de ye mɔgɔw lasiran ni kaburu kɔnɔ don ye o kuma mɔgɔ minnu jenina fo k'u mugu bɔ o ma don kaburu kɔnɔ o kuma u ka ɲininkali bɛ kɛ cogo sugu jumɛn na sisan k'u k'u ka karamɔgɔw ɲininka nin na quoi parce que n'u t'a dɔn ko diɲɛ dugukolo kan ko nin bɛ kɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ la tan u k'o dɔn Non, a bɛ dɔ ye caman de. parce que u u y'an bɛɛ u ye mɔgɔw de lasiran ni kaburu ko ye quoi parce que hali bi ne ni dɔ tun bɛ baro la ale ko ko ale tellement que u ye ale yɛrɛ lasiran ale yɛrɛ siranna kaburu ko nin yɛrɛ de ɲɛ silamɛya la or que kaburu kɔnɔ don mɔgɔ u bɛ taa mɔgɔw don kaburu kɔnɔ parce que ni mali la ni a kasa bɔla o bɛ na ni bana jugu dɔ ye ka na kɛ mɔgɔw kan sinon na foyi foyi tɛ yen foyi foyi tɛ kaburu kɔnɔ ahan o tuma mɔgɔ minnu bɛ sa kungo kɔnɔ ni dugaw b'o sogo dun dun o bɛ ɲininka cogo sugu jumɛn na kaburu kɔnɔ u m'a fɔ ko bɛɛ bɛ ɲininka kaburu kɔnɔ olu mɔgɔw bɛ jeni jamana caman bɛ dugukolo t'olu bolo yɛrɛ olu mɔgɔw bɛ jeni n'i ma se k'i ka fɛn sara non ee a bɛ komi a bɛ ko ni fa nan'i la i hakili t'i ka ko mémoriser ni mɔgɔ sara dɔrɔn mɔgɔ ye kojugu k'i la u ye kojugu kɛ mɔgɔ la i t'a dɔn kuma tɛ ko sini lahara k'e bɛ taa jang'o la ya n'i sara ka ban dɔrɔn ni bɛ bɔ yen ni bɛ taa ta yɔrɔ farikuru fana bɛ taa ta yɔrɔ hakili de sa ka ban mémoire fana tiɲɛna ka ban donc maaninfin yɛrɛ o de kosɔn an ka mɔgɔbaw b'a fɔ mais ni denmisɛnnin wolola dɔrɔn a sara dɔrɔn u b'a fɔ ko karisa ko a sagira donc saya tɛ anw ka kan yɛrɛ la k'a fɔ ko eh, komi eh, n'i sara après sini lahara i bɛ résurrection i bɛ na tuguni donc ala b'i ɲininka i bɛ taga tasuma kɔnɔ ala bɛ se k'anw da sugu dɔ k'an bila tasuma kɔnɔ han parce que ala yɛrɛ bɔn nin kuma in yɛrɛ kɔni nin kɛ e ye mɔgɔ minnu da wala mɔgɔ minnu yɛrɛ bitɔn bɛɛ b'i bolo parce que an ye komi robot de ala bolo sisan silamɛw ɲuman na an ye komi robot de ala sago de b'an na ale de y'an da sago b'an na a ye komi an bitɔn de b'ale bolo ye mais e bɛ mɔgɔw da de tila ka dɔw bila o k'e e kɔntɛrɛli kɛ cogo sugu jumɛn na o k'e sɔsɔ cogo sugu jumɛn na mais ni depuis nin yɔrɔ la ninnu tɛ se k'u hakiliw dayɛlɛ ko nin kuma nin ye ziiri dakan de ye wa
Ne yɛrɛ nana bi kosɛbɛ o bɛna n da n kila kila de n ma sunɔgɔ kosɛbɛ ah problème t'a la eh, don n'a nataw la don n'a nataw la an bɛna an bɛna le an bɛ na yan quoi voilà an bɛna to ka na ka na kuma ka eh, min ye an bila dingɛ kɔnɔ n'o ye diinɛ in ye parce que diinɛ de y'an hakili faga diinɛ y'a yira an na k'an kana miiri ni an hakili ye ko min bɛ ka fɔ an ye dɔrɔn